Pa zomwe alengeza a Peter Mukhitho dzulo, ndikukhulupilira zonena kuti a polisi makamaka a traffic ndi zonena kuti sanasangalale nazo nde kuti mwinanso kunali kuomba zimitsonyo nde kuti basi kukwinya matsinya ndithu pa nkhope pa kutukwananso mwina mbali inayo. kuti kodi ameneyo waganiza bwanji kuti atikhomerere ya of course uthenga nde walengezedwa ali mu parliament dzulo mwina ena sitinali nazo chidwi koma ndimafuna titatengako zimene zinachitika dzulo ku parliament kambali kameneka zinali zija zopatsa chidwi a Mukhitho akunena kuti basi katangaletu apolisi ajatu goodbye a traffic ajatu goodbye ndipo tiyambe chonchi kuonera limodzi titanthauzira kenakono ndikupitiriza nkhaniyi bwinobwino

of uh, the traffic uh, penalty fees.
chabwino mmene taonera pamenepo komanso nde kuti kumvera limodzi kwa iwo amene amakwanitsa kumva koma inu ndi ine paja pano ndi timatanthauzirana nkhani ndi zonena kuti a Mukhitho anayankhula ndipo uh, anayima mu parliament ndipo amalandira mafunso osiyanasiyana kuchoka kwa ma mp osiyanasiyananso a mu dziko muno Ndetu ilo linali funso lochokera ku Ntchisi, MP wina wa ku Ntchisi amafunsa kunena kuti kodino ndi litino ngati inuyo anduna oyang'anira zachitetezo mu dziko muno tiuzeni ndi litino limene apolisi adzayambe kumalandirano chindapusa chija pa msewu kumachilandira nde kutino kudzera mu ndondomeko za pa internet za digital tinene choncho za m'mafoni umu osati nde kuti kumalandira kashi pa msewu pomwepo akufuna kunena kuti ndi litino limene nde kuti no ineyo ngati ndayenda ndi galimoto yanga mopusa kenako no basi no nkukumana nda traffic nkumandiuza zonena kuti ukuyenera ulipire poti waphwanya malamulo ndi litino limene ndalama yanga ija ndizangotenga ya airtel money ndikutumiza ku akaunti ya polisi yochita kulemba malawi police service osati kuma kumawapatsano ndalama iwo aja makwacha pamene paja apa nde kuti kashi m'manja apolisi aja pansewu paja kapena apo kumawatumizira ku airtel money yawo ndi liti limene tidzatenge ndalama imeneyo kumatumizano ku akaunti ya polisi chifukwa nde kuti zeza timasoza kuti tikatumizira iwo aja ndi zinyengo ndi ndi litino limene tidzapatse nde kuti tidzayipereke ku akaunti ya polisi kuti ndalama zizipitadi kuboma kwenikweni kweni. nde a Mukhitho amanena kuti izozodi ndizowona zimene mukambazo funso limenelo lofunikira ndizotitu ku police akuchita kale dongosolo limenelo kuti no panopa ndalama zija zizitumizidwa nde kuti ku account ya police ndipo no dongosolo limenelo ndi lonena kuti no akulipanga nda standard bank molumikizana ndi Malawi Police zili mkati mophikidwa zimenezo ndipo posachedwa pompa zikhala nde kuti zikuyamba kumagwira ntchito zimenezo munthu akapalamula ndalama zija zitani ziponyedwa nde kuti ku account ya polisi osati kuti no zipezeke kuti zikupita mtumba kapena mmanja mwa wapolisi wina wake kapena wa traffic wina wake Izizitu ndizoona kuti ndi mbali imodzi yothana ndi katangale chifukwa apolisiwo amakonda ndi kuti kumaganizidwa kuti pansiwu akumachitapo za katangale kwambiri. Ndiye njira yothana ndi amenewo ndi imeneyi komanso zimene zitachitika ndi zoona kuti no tikapanga chonchi ifeyo ngati ku unduna oyang'anira za chitetezo m'dziko muno ndife ndi kuti no kuti no ndife okhudzika kwambiri ndi nkhani za katangale zimene apolisiwo amanamizidwa ndipo ifeyo tikufuna zonena kuti no tiateteze apolisiwa. Nde ndi njira imodzi yowatetezera imeneyiyi. Pamene nde kuti ndalama zizitumizidwa ku akaunti ya polisi osati ku akaunti yawo kapena iwo aja kulandira ndalama pamene paja, nde kuti ifeyo tikuwateteza kuchokera ku unduna oyang'anira za chitetezo cha m'dziko muno. I don't know kuti kuwateteza kwake n'kotani pamenepo komano ah, that was kungotanthauzira ka video eti? Nde akuti akuwateteza. Ndikukhulupira tsono kuti no a traffic pamenepapa ndekuti amaomba mitsonyo osati masewera cursing and cursing kutukwana zenizeni maphuzo kuti utiteteza bwanji akamanena zoti no utiteteze ifeyo pamene pomwe ukungotigobozola nkutivulaza chifukwa tu magayi amene ajatu ndi amene amadya bwino tu magayi a traffic tu magayi amene ajawa nako nthambi ya polisi magaye ndi mwina Anthu ena ake mwina akamangidwa yes ku police kuja ku station kuja ena amatha kukapangidwa bailed out kuti nde mundipatsa zingati kuti kuti atuluse awa zimatomachitika izi zakatangale zimenezo komano a pamsewu aja amwene amene aja ndi amene apezeko zoonoti iwo ajawa zawo zimakhala zikuyenda every time akaa angofika pa msewu angoyimitsa galimoto muli ndi chani inu? ah, k- ah, mulibetu chakuti nyali sizikugwira ntchito nde tipanga bwanji mukuyenera mulipire fast dzera penzo kulipira every day magaye aja akangoyima pa msewu ndi chiuniform chawo chicho kuyamba kuyimitsa magalimoto magalimoto amangoyima kumangowamvera magalimoto amangopeka ndalama ndalama zimenezo sizimapita kuboma zimapita m'matumba mwawo magaye aja amakatamuka osati masewera nde akamati kuti akuwateteza akuwateteza mu njira yotani I believe kuti ndi magaye amene akupsa mtima ndi system imeneyo kuti oti apa nde basitu apa nde tonse basi apa tikufanana apolisi amene azikaima mu msewu pamene president akudutsa aja amaima mbali mbali mwa msewu aja apolisi amene ndekuti amangokhala pa station onse aja ndithu ndife otiyamba kumafanana amwene ifeyo ndekuti amakhala kuti akudya bwino zawo zikuyenda zikamatero magaye amene aja ena analemera osati masewera kudziwika mu ndalama zimenezozo ndalama zakatangale ndalama zimenezo i think zimene akuti no zizipita mu ma account aboma ngati mmene akuneneramu ngati zapita ku account ya boma amakamaka ku nthambi za polisiko ingathandizire zina ndi zina kumenekoko Eyi osati apolisi athu aja tidzawaona anyamula ati chani eti apo wapolisi umangonyamula ati ndodo eh? wapolisi ndi mulonda wa G4S u umafanana amwene osanyamula zindodo zofanana iyayi its high time nawo kunena kuti no apolisiwo mwina mwake atamanyamula kaya mifuti Eh, nde timifuti timeneto ndalama zake zingachokere kuti zingamachoke momwe moti tumaona kuti no adula kuku nde kuti ujene a- anthu apalamula pansewu ndalama zija mmalo moti apase munthu uja zipite ku akaunti ya polisi polisi izitenga zija kuwagulira zinthu zofunikira ku department ya polisi imeneyiyi mwina zingathandize Komano I know mmene taneneramo magaye ena ake apsa mtima. Komatu izitu ndi zimene zimakhala zikumachitika ngakhale mmaiko a azathuwa. I think ku South Africa zimachitikanso zimenezizi kunena kuti no apolisi aja amatha kumangokupatsa account number ukalipire ku account number iyi kapena lipira ku account number iyi receipt basi pamene paja ndiye kuti chani zabwinobwino. Koma kunoko amwene. iyayi ndi phwanga undipatsa zingati kodi eh iweyo taona apa ndiye zoti ukupanga chibwana ndikuthiratu basi tunkati nde undipatsa zingati kuti tingothana pompano poti ukati ukafike kukhoti ndekuti kukavuta kwambiri basi apo li- a- a- anthu anthu kumayendetsa opanda ma driving license kumayendetsa zingozi chifukwa choti samadziwa kuyendesa galimoto kumayenda mosatsata malamulo chifukwa chodziwa zoti tikatha kuyenda ngakhalebe tilibe chani tilibe license I remember ine ndinali ndi mzanga amandiuza kunena amwene ndilibe license koma ndimatha kuyenda kuchoka ndi kuti Lilongwe kukafika blantyre ndi galimoto ah ah apolisi ah ndimakumana nawo a traffic ah basi kaya ndimangotenga zonena kuti chani ndimangotenga basi dola ijayi ndekuti tingoyika kuti kaya ikhale ma 5 pin 5 pin 5 pin ukafika apo umangopereka 5 pin wadutsa fika wapereka 5 pin wadutsa fika 5 pin wadutsa basi mpakana kukafika wabwereranso palibe zonena kuti license chani chani timakafika bwinobwino kukapanga zimene zikufunikira kubwereranso ndekuti zabwinobwino opanda vuto lina lilonse kapena kuti galimoto ayigwira kapena chani sizimatheka zimenezo timatha kuthana nazo nkhani zake zimakhala ziti zimenezizi Apapa ndiye kuti palibenso zonena kuti angayendetse galimoto anthu ngati amenewowo pazifunika azikhala ndi license. Nawo amene apalamula ajanso akupanga over speed kuthamanga kwambiri ajambulidwa kuti oterewa amathamanga kwambiri maumboni alipo ndiye kuti fine imene ija azilipira koma ndalama zija zizipita ndiye kuti ku account ya boma makamaka ku nthambi za police. System imeneyi itati yakhazikitsidwa zingathandiziretu kuthana ndi katangale ndithudi katangale akuononga dziko lino ndiye tithane naye mu ma aspect onse kunena kuti pa ground amene amagwira ntchito pa ground kuboma tithane ndi katangale amene amagwira ntchito m'maofesi osiyanasiyana tithane ndi katangale ku polisi tithane ndi katangale immigration tithane ndi katangale kaya ndi kumbali imenenso amayang'ana za misonkho kumene katangale tithane tikatero mwina mwake dzikoli mwina tingathetu kukonzako tizinthu ziwiri zitatu well done kuchokera ku nduna yoyang'ana za chitetezo cha mdziko I think iyo ndiyo ndi nkhani yabwino nchifukwa ndinafuna kuti tiipange highlight panopa kuti mwina mwake amalawi ena ndi ena amene anaphonyana nayo athe kuitsatira kuti no kuchitika zoterozo akuti